Wawa wawa moni moni moni mwaswera bwanji mwaswera bwanji um, last week ndinakuwuzani kuti ndikupita ku immigration mukumbukira tsiku lija ndinanena kuti ndikukapanga renew uh, ma documents anga timapanga renew chaka ndi chaka work permit komanso visa chifukwa umayamba work permit kenaka visa ndi work permit amatha kukupasa ya 3 years ndikuti ukapasidwanso visa ya 3 years akupasa work permit ya 2 years ndikuti ukapasidwanso visa ya 2 years eya and zonsezo zimayendera contract yako yomwe uli nayo mm, ndifuna ndikambe nkhani zambiri eya chifukwa um, mauthenga ena anthu akumakhala kuti akutolapo chinthu eti chifukwa ambiri timangomva work permit kodi work permit ndi chani um, work permit ndi chilolezo kwa foreigner kuti agwire ntchito mu dziko la eni chifukwa chani mayiko amakhala ndi work permit mayiko amakhala ndi work permit chifukwa choti mayiko ambiri amateteza ntchito za eni ake a dzikolo ndiye kuti mulembe obwera foreigner wa dziko lina amayenera apatsidwe permission permit yogwirira ntchito ndiye mayiko osiyanasiyana alinso ndi mitundu yosiyanasiyana ya ma work permit pali ma work permit ena ovuta kuwapeza ena amakhala ophwekerako ena amakhala otsikirako zonsezi zimapangidwa review ndi ministry ya labor mogwirizana ndi immigration ya dzikolo kaya mundimvesa eh, ya mm. ndiye muzaona kuti mwachitsanzo anthu amene amapita kukagwira ntchito za kumunda ku israeli kaya ku europe ku italy eh, ya amakhala kuti ministry ya labour yazindikira kuti mdzikomo muli vuto lonena kuti akukanika kupeza anthu ogwira ntchito mdzikomo oti akagwire ntchito za kumunda, oti akagwire ntchito zosamala anthu ndiye amapanga apply kuti apatsidwe mwayi olemba ntchito anthu obwera ndiye akapatsidwa mwayi umene uja ndi pamene kumabwera ma agency aja okupangani recruit ndiye amakupangani recruit kuti inuyo muka mupite kumene kuja mukagwire ntchito. ndiye muzaona kuti ma agency aja amabwera kaye ndi ma job offer inuyo muli ku Malawi ko amakupasani job offer inu mudakali ku Malawi ko interview mumapanga mudakali ku Malawi ko akakupasani job offer ija kuti ah akutengani ndi pamene inu mumapita ku embassy ya dziko lija kapena amapita ku embassy ya dziko lija kukakupangirani apply visa yoti muzipitira kumene kuja chifukwa work permit amakhala akupangirani kale Very important detail ndi yonena kuti work permit imakhala yophatikiza ndi kumene mukukagwira ntchito. Sumatenga work permit wekha, ungotenga ndi passport yako kupita ku embassy ena yake kukanena ndipaseni work permit ndikupita ku dziko la kwanuko ndikagwireko ntchito. Iyayi. Kumakhala kuti ntchito waipeza kale, kuli munthu amene akukufuna kale. Chimodzimodzi ineyo ndikapita ku visa office muona apapa kuti ndinali ku visa office amene ali kusogolo kwangako ndi a immediate boss wanga abwana anga nditha kutero eti? eh, sindingapite ndekha kukapanga apply visa kuja muona kuti abwana angawa andiyitana tijambulisa limodzi akatipanga zonse machaina amakuyikani nditu ali zithunzi zanga ndi information yanga ndiwe ndi amene wakubweresanso kuzakubweresa kuzakupangisa visa amakujambula ndiso limodzi Eh, ya imeneyo ndiye work permit ndi visa ya yogwirira ntchito then nanena kuti mayiko amakhala ndi makategori osiyanasiyana Masiku ano mayiko amakhala ndi timati ma special skills visa, ena amawatchula kuti high talent visa. Ngati ku China kunoko munthu umatha kupasidwa permanent resident card ngati iweyo uli high talent, top talent imeneyoyo. Ma top talent amenewa amapangidwanso identify ndi dzikolo, dzikolo limanena kuti padakali pano critically tikufuna anthu akuti akuti oziwa zakuti zakuti nde abwere kuno. Ndiye mumapasidwa ma salary akuluakulu, ma salary ake amakhala akuluakulu. kungokhala ndi top talent umaziwa kuti eh awawa ndi anthu ofunikira mdziko muno ndiye ndikupaseni mwa chitsanzo dziko ngati la Iran lija eh? muzaona kuti like ma nuclear program a dziko la Iran kumene amapanga zawo zopanga enrich uranium chani kumakhala ma foreigners and ma foreigners ambiri ma scientists ambiri amakhala aku Russia ma Russians amene ajawo amaloledwa ndi dziko lija kulowa kukagwira ntchito mene muja amakhala ndi ma work permit komanso ndi ma special skills special talent Ku South Africanso chimodzimodzi kuli ma high skills uh, uh, uh, amenenso amanena kuti ntchito izizi mu South Africa muno tilibe, tifuna ma experts abwere azagwire ntchito zimenezizi nde zimakhala ndi ma qualification yake, ambiri amakhala ndi ma PhD, zambiri zimakhala za ma scientists anthu ochepa kwambiri ena amakhala ma professor ndi amene amapasidwa ma work permit amenewo ndi ma salary akuluakulu. Ku South Africa nde ali ndi general visa, general work permitnso. Imeneyi nde imakhala yophweka imene anthu ambiri timatenga kuti ngati ineyo ndufuna ndikagwire ntchito ku South Africa ndifuna ndisake ma company, company ija indipangira apply for a general work permit kutengera ndi ma qualifications anga. Akandipasa ndikatenga general visa, work visa ndipita. Ndiye kumakhala lower class, ena amati C class, ku China kuno imatchedwa C class, ena amakhala lower class ndi amene ndikuwanena aja okagwira ntchito kumunda, Opita ngati ma care givers, mayiko amene akusowa anthu oti azikagwira ntchito za u care giver amakhala ndi ma agents opanga recruit anthu. Amene aja amakhala ma low class. Chifukwa zimakhala ntchito za manja komanso ntchito zonena kuti aini ake a dzikolo sakuzifuna. Aini ake a dzikolo sakufuna kukagwira ntchito kumundako yayo. Sikuti ukupikisana ndi aini ake a dzikolo. Koma aini akewo sakuzifuna. Ndiye zimenezo zimaperekedwa kwa anthu obwera ma- maviza ake amakhala otsika. Chifukwa ndunena kuti ma work permit ake amakhala otsika zimatengera ndi masalary amene ndanenera muja. masalari ake amakhala lowanso now ndimalize ndikunena kuti chani kuti makampani ndanena kale kuti ma work permit amachokera ku makampani makampaniwa kuti apereke ma work permit kwa anthu makampani amayenera kukhala ndi ma license opangira hire ma foreigners amayeneranso kukwaniritsa ma, ma payment masalare ovomerezeka ama foreigners amayenera kupereka ma social security pension za ma foreigners amayenera kupereka misonkho za ma foreigners Ndiye makampani ambiri amaona ngati zimenezi is too much trouble. Pa chifukwa ichi makampani ambiri amakonda kulemba ma foreigners koma osawapangira mapepala. Mumapeza kuti kampani ija ikufuna ikulembeni, ikufunani, akufuna ma foreigners koma sakufuna kukupangirani mapepala. Ndiye iwenso ukanena kuti ha ndili ndi visa yanga no problem, no papers, no problem, I will work. Iwo ajanso amati hey, okay chabwino akulemba. Iwe uzigwira pene paja illegally iwo aja they don't care chifukwa sakufuna responsibility yoti akupangire ma work permit azikulipirira misonkho azikulipira salary yabho yovomerezeka safuna zimene zija amafuna cheap labor ndiye makampani aja ma employer aja amafuna inuyo opanda mapepala akulembeni ntchito zimene zizi ku china kunonso zinkachitika mwinanso mwina ndi mwina zimachitikabe ma employer ambiri amafuna azilemba anthu oti ndi ma student eh Iwe uli student muja amakukonda kwambiri azikulemba cholinga azikupasa kasalary kochepa. Sungafune ndalama yambiri, sungafune social insurance, sungafune china chilichonse. Nanga siwe student. Ndipo uli pa school umangoti ah bola kadola kakukwanira, bola kadola kakukwanira. Koma school yako ukamaliza visa yako ya student yatha. Ndiye umapita ku company kuja kuti ndilembenitu full time mungu ndipangire work permit mundipangire visa amakuuza sitikufuna basi akusiya. akuthawa kulipira mi, misonkho, ma, ma, misonkho ija masalari okwera aja akufuna azingopanga capitalize on ma student amene ali ndi mavisa awo kale ndiye boma likanena kuti wina aliyense olemba ma illegal alipira alipirisidwa amangidwa ndi onse aja amathamangira kukusiyani malo kuti akupangireni mapepala amakusiyani mwaona eti i hope mwamvesa za ma work permit ndine nesta the black teacher tilowe live